o nwere one lady ịmago ụmụ nwaanyị na-ama onwe ha at that period aka m just wrote ịmago gụchaa school like two years into work so this lady fụ the girl sị m na nwa makwanụ mma but na nwa karịrị m ịnụ ịmago o nwere ihe mmadụ ga-agwa gị ịmago as a man mmadụ ịsị gị na nwaanyị ị chọ ịnụ karịrị gị so i felt even though she was telling me the truth but i felt offended

before the girl anyway i still maintained contact then my wife ka nọ Nigeria that time my wife na-arụ ọrụ na hospital so ọ bụ na the girl nwee issue bịa na hospital ya so the girl because ọ nọ na military hospital at the time

as an example ịmago enwe ịmago just like if you go to major big hospital a na-enwenu ma general ward nwee ndị nwere ego akwụ ụgwọ nọ na big place so I started putting together, you know, because Udi see the girl and I see him that time and all of that. Because sometimes I was thinking I in Lagos, sometimes I was thinking I Eba, sometimes I go. But because I was so engulfed with what I would call maybe love at the time,

na ịmago na na gold nke a bata na akwa nke a bata so this is somebody who wasn't doing so much and as at the time until i had this conversation i wasn't probing very well because ọ ka ka a gwacha m that thing ka nne na-ewe na-afụzi asị from asị to asị from asị to asị from asị to asị you know so again to cut the long story short in obodo oyibo as i in fact before na even when i was in nigeria I was privileged after university. I, I, you know, I got good job from good job to good job to good job. So I hardly stay. You know, 80% of the time, I don't spend time with my family, you know. But whenever I'm around, Adama say, na mbụ nwoke na ọmụ ha na-akpata ego, nwere ihe mmadụ eme. Do you understand? So again, that does not uh, mean anything because just like uh, uh, the last speaker said, you don't usually generalize. Because i nwere ike ịfụkwa ezigbo mmadụ na-eme everything but ọ nụtakwa ajọ mmadụ ma ọ nụta somebody na-abụ but ịmago onye ahụ na-etinyekwu ya na pressure na-etinye ya na nsogbu na-ecause problem you know, udo ama adị na family so in this part of the world where I am, I'm going to na-asị 50-50 20-20 eh, ihe m ma bụ I first of all, Bible says that a man shall leave his uh, a mother and mother and a father and mother, mother and get uh, you know, and and all of that. So you need to first of all define marriage. That na di na nwunye anụgo di na nwunye we are we are together nwere ihe dị iche from one you know I, we are building same course. So enwere m enwere 50 all everything I have in fact while I was in Nigeria because I was doing a high risk job. I opened a joint account when my wife probably wasn't earning anything as it is. She manages everything because afọ m ya that time wee ke echi nwoke afụrọ nwoke. I do not want to say echi kịta afụrọ m afụrụ ihe nwe then ụmụaka m atawa ụfụ. And when I came into, in fact, when eventually my wife left, because my wife, as again, a nurse, Nigeria wasn't very good for them because at that, I was more than comfortable in Nigeria.

m na-arụ ọrụ na-anọkarị majorly na offshore right and it's a high risk job like i say anything can happen at any time ị nwụọ she has my the joint account anyị nwe nyanwa ji atm ya ejirọdị m atm do you understand so if i again so ịmago like oge ọ bịa obodo oyibo e nwee ndị bịa sị kee ka ị ga-esi nọ naijiria nwunye gị eje obodo oyibo na nwaanyị ga-ahapụkwa gị nke a mee nke a mee nke a again individual differences echi ọ decide ya na ọ na-apụ my purpose in life when I was marrying bụ na nna anụ chọrọ ịnụgo nwaanyị onye ga-abụ the eh, ka ya na-asị gị ọsọ no rib of my rib or whatever of my whatever right so if she decides to do that it is between her and God this is the reason I have adị m eche so anọghị ichewe ajọ ihe sometimes you you you know you begin to carry unnecessary burden that may eventually hurt you you know so i don't uh, deal with that so nwaanyị ya gị na nwaanyị tiegodo nwaanyị na-abụ ọchị ma ji ihe ọ ga-eme ajị ihe do you understand so you i give the lady the privileges she has no you, so you are old enough to fend your, for yourself i will not be there with you if you want to do bad thing whether i'm uh, your handbag or whatever you do bad thing

obodo oyibo enwere m ike Nigeria rather I was maybe earning nearly maybe 20 times more than what she was earning right but obodo oyibo adịrọzi etu a because ịmago ọ dịrọ ka Nigeria you know so enwere any again like I say I would advise anybody ị chọ ịnụ nwanyị first of all don't just maybe na a chọta gị nwaanyị jee nụrụ nwaanyị because I like I said I'm always in your platform and a na m anụ akụkọ a na-akọ people we fall into some of these problems because we don't get to um, bond know ourselves you know you marry him mother chọrọ marry him mother chọrọ you know that is why we fall into this trap like you said the richest man before Elon Musk they ka afa this man name eh, ihe polio na Nigeria oh, Bill Gates he's also Bill divorced Gates. so it's not Gates. a question of ọ bụla ego you know enwe enwe ndị ọya bụ maka ego

and abịa na maybe na mmadụ ada like ịnụ ndị be ha ebe a again what our brother said uh, uh, exeltica right or something but that we need to because etu anyị nọ ebe a kịta again i was privileged because ụmụaka m niile amụ ha na Nigeria so they came here the, the last one came here at five years right so enwetugo ịbụkọ iche ka ife ụmụaka a mụrụ ebe a na ndị a mụ be anyị in terms of reason ha ncha bụrụ ofu do you understand ndị be anyị nwee imago afụfụ anyị na-ata enwere some certain knowledge anyị na-enwe that you probably will not have in a child amụrụ ebe a no matter what you because ọ bụrọ sọ gịnwa na-azụ ụmụaka she integrate with her classmates and all of that so but it's also important just like you said for us to unite within ourselves so ọ bụ na anyị na-eme village meeting you know a state meeting time anyị na-integrate etu anyị because ichekie mgbe gboo in the past that was how people married ịnọgide asị na nwa mentus na nwa mere ije because they know themselves right so but if you come in this open world a lot of why some of our brothers are fearful bụ na ndị a mụrụ ebe a especially somebody nwee the core upbringing ebe a ọma abịa dosie gị isi especially as a typical Igbo man who wants to marry an Igbo man iche ka echi ma mmadụ adị iche bike taa for instance Take Waiting for the MH76 still partially blocked because of a. Even though na amuchi mama ndị adị iche na na otu mee everything but ife dị anya ọwa ọ nọrọ ka ọ bịa ka ị bịa bụrụ emewe ihe di na nwunye eme na onye abụọ na onye nọ n'isi na onye nọ n'ala of course in the in the in the in family relationship enwe onye bụ two two people ada anya plane ofu onye so there is always a head you know but again you don't enslave the other person because na ịbụ nwoke

ọfụ na o nwe ndị because like you say a lot of people and especially ndị a na-anụta ba because ije ha na-asị na isi obodo oyibo a lot of people want to probably marry you when they come here out of otiti onye a tiri eti bịa ebe a fụzia na na ọ ga-arụnwuzi ọrụ and majority o nwere ike nwoke sef ada arụ ezigbo ọrụ ọbịa ebe a gụọ akwụkwọ nweta ezigbo ọrụ and get better pay than you ihe ahụ ị feel na ị ya-eme typical nwaanyị be anyị ịma emenwuzie do you understand because ọ wago anya ọ associatego and ebe a abụrọ ebe ị ya-asị nwaanyị emene ka you know except ma onye afụ because as soon as she is exposed and see things for herself you won't be able to stop somebody imago imam ọ dịrọ ka be anyị imehie ene because just like eh, ka afa the other our brother choko ọnọgide ọsị gị na ụmụnna enwe ebe a bụ police if you misbehave the nearest ụmụnna o nwe bụ ọ kpọọrọ gị ndị eke

begin to associate okay. you can deal with the issue of intermarriage issues you know but again if you want to also marry here you must be able to now if you feel you want to go to a place all risk ka ị na-ete because it will pain you more because any anybody ị na-esi ọgwụ a ga-ebi bulu bill mee a lot of things then ịkpọta onye a feel na ịchọ ka o rube gị isi ọ bịazi ọ ma rube gị isi you feel pain more ọ dịzịa gị ka why don't you just marry here

potential ịbụ ezigbo mmadụ so within these things to you know uh, intermarry ourselves and then maybe solve the problem of um, mmadụ um, isi ebe a naa be anyị jee nụọ nwaanyị e nwe one particular boy nụ nwaanyị o wu ewu na UK some three months ago you know, na Twitter

a sị na ọ wụ onye be anyị ọ gara ọrụ onye ọzọ na-ahazi nwunye ya na-ebi nwunye ya ọhụ yes yes e zorọ ya ezo he was trending in the UK Twitter for more than for more than two three months so o nwe anybody nọ UK here not be close to social media Twitter he was he was trending you understand okay Hmm. ndị be anyị ndị Anambra nwoke bụ onye Anambra nwaanyị bụ onye Anambra ọ nụọ nwaanyị ebe anyị wee kpọgotere obodo oyibo mee masters ma gift because the guy nọ ọ dịka the guy nọ tech ọ na-enweta ezigbo ego you know so I'm not sure what he went to do at night or something amaha m ma ọrụ ka ọ gịnị ka o ji ida na Newcastle so the thing a work rọzi ọ nata fụ na onye ọzọ na-apịa nwunye something which you understand so this onye agba onye nọ ebe a na-eme ọfụma feel ka ọ na-agbaji onye ahụ pịaga nwunye onye ahụ pịaga nwunye ya something ọ wụ onye igbo onye ahụ na-ebi nwunye ya ọhụ wụkwa onye be anyị ka ọ wụ onye mba ọ dịrọ adịrọ m sure na onye be anyị ọ dị ka onye adịrọ m sure na onye be anyị Ọ- ọ- ọ ma-abụ onye be anyị the identity of the guy adịrọ open but ọ- adịrọ m sure na onye be anyị but the guy na the nwa- nwaanyị bụ onye be anyị in fact they did a glamorous ịmaga onye abụọ na-agba nwunye ya traditional wedding ọ dị emerie so it's not a question of happiness do you understand you know I don't ọ dịka the lady agụchabeghị akwụkwọ ọ ka na-eme masters ya ihe eme the guy discontinues ya enwe nsogbu because part of why this problem began to linger bụ na the girl now because of the issue ọ chọọ ka ọ ma ma ọ ga-eseti the guy up ka a chụnaa ya so ọ work rọzi you know it's a long story you know but like i said it was all over uk twitter for a couple of o nwere ike search ya the thing m jee na Twitter search ya the thing send gị link you know efu so is a you know is a terrible thing but again I'm, I'm not saying that na onye mmadụ ije be anyị nụọ nwaanyị abụrọ ezigbo ihe neither am I saying that na ịnụ ebe a bụ ezigbo ihe ma ọ na ọ bụrọ ezigbo ihe but the thing in a relationship first of all try to because an average person n'obodo a chọ ije be anyị nụọ nwaanyị right will not know that person you need to stay with somebody you need to familiarize with person ịma ịma ife onye a gị na ya nọ nọkọ ọnụ meke ihe o divorce rụrụ the woman o divorce rụrụ ya ka ọ ka na-alụkwa ya onye nke e biri nwunye ya ọhụ o divorce rụrụ the lady of course ka ị ka ọ ga-esi ka ị ga-esi n'onye bi kee ka ị ga-esi jide nwunye gị na somebody na-ebi ọhụ ị ma divorce ọ divorce go n'ihe ha ka na ọ dị ka a ka na-ekpe the ikpe ị mago it was like I said trending all over esegonu before pụta na social media before ị bịa publicly si na a na-ebi nwunye gị ọkụ na na social media ị ka ga-anụ the nwaanyị you won't marriage can't continue again marriage can't continue again

em Christian Christian I think Christian kọ- ị ga-ekwu okwu Christian akwa ị hụrụ otu o si ji nwayọọ gbochiere gị okwu ọ sị na akwa ị hụrụ ka e si onye a kpọtara e- ebiewu ama m gị nwa ebie nwunye ya ọhụ Ọsọ- ihe o ji kwuo ya wụ gị nwa na onwe gị sị na ị chọrọ nwaanyị nọ Naịjirịa preferably with ihe ọ kọrọ na ị ga-echenji ị ga- ị ga- ị ga-echenji your mind Christian unmute your mic. Chukwumerije. Hmm. Uh, uh, yes, ajụjụ a dị ajụjụ a dị funny because a na-ebikwa nwunye ndị mmadụ na Naịjirịa ndị ha na di ha bi na Naịjirịa. Chere chere chere ọ wụ sọ naanị obodo oyibo ka ụfọdụ nwaanyị na-agba n'iro even na Naịjirịa a na-ebi nwunye mmadụ ọhụ. a na-ebi nwunye ndị mmadụ na Naịjirịa are you talking out of experience ama m na ama m na unu na-ekwu eziokwu ị hụna ebe o mere what I mean ị hụna ebe o mere na a na-ebi nwunye mmadụ ọhụ yes Merije mgbe mgbe m nọ n'ụlọ ana m ahụrụ m ebe ana m ahụ ebe ọ na-eme experience awụ na o meela m but ana m ahụ ndị ọ na-eme mgbe m nọ n'ụlọ yes so Chukwumerije in this case ọ mmadụ ime mee ihe workụrụ gị ọkwa ị na-aghọta so essence ịna ụnọ jee jee nụọ nwaanyị wụ like I told you before ọ wụ my decision asịghị m ka m generalize ya na onye ọbụna nọ obodo oyibo jee ụnọ jee nụọ nwaanyị ọ wụ ihe m kwuru but nke m generalizere nke m sị emela wụ ịzụ ụmụaka na na na abroad ọ nke m kwuru because anyị afụgo so many people o mere ọ workụrọ kwa ị na-aghọta so ọ da work is not working ha da anata ị na-azụ ụmụaka ka ha nata ma ime ihe a they will not come back amaghị ga-echi ọ nke ahụ ka mụa na excel kwuru anyị generalize ya but nke isi mmadụ nụọ nwaanyị ihe a nke a wụ my decision like mgbe ị jụburu m ọ my decision so it doesn't mean na ije kpọta mmadụ ije nụọ nwaanyị na aba kpọta mmadụ na aga na-ebi nwunye gị ihe no ọ na a na-ebi nwunye ndị nọ be anyị onwe ebe na-adị ebi nwunye mmadụ so dee ka m jụọ gị ajụjụ elee mechanisms ị ga-etinye in place let's assume na ị kpọtara nwaanyị na from Nigeria na mana ị kpọtabeghị ị ga-akpọta ya abịarute kedị kedị plan ị ga-eti in place or mechanisms iji eti in place ime ya ya ahụ gị n'anya dị faithful to you dị good because ihe m ji ekwu ya awụ ka m jụ ha ego ọnụ but ọ ka ị kụziere ndị ndị ọzọ na-ege ntị chọrọ ịmụta from you ihe dị about marriage wụ na ọ wụ na ị chọrọ ịkpọta mmadụ ebe a ya wụrụ onye gị na ya ma unu ghọtara onwe unu for a, a, a, a period of time ya awụla onye eziri gị na eziri gị otu aghọta ma ị hụrụ online i mean ọ na-aworkụkwara some people but in most cases ha na-adị ọ bụrụ na onye gị na ya na-adịrọ compatible the person bịa ebe a onwe ike dị disappointed onwe ihe ị ga na-eme na-aga na-amasị onwe ike ọ wụrụ onye a ka m lụrụ or something so ọ da awụcha ego na-eme mmadụ ịgba ụmụ nwaanyị ịgba n'ezi ọgị but ọ wụrụ na onye gị na ya ma for a long time yes ọ wụrụ na onye gị na ya ma in most cases ọ wụrụ na onye gị na ya ma before ị bịawa ebe a ee eh, i don't think na onye ahụ ga-abịa ebe a ya e, e, sị ka ị jee ọrụ na-achị ebiwe nwunye gị nọ unless ị ma ihe onye ahụ chọrọ ime ma ọ na ọ na-emebu ya eme mgbe ị nọ n'ụlọ ma dị jidebe ya ka m jụtụ gị ajụjụ as it stands now enwere onye gị na ya na-akpa ya godi na ọdịchaghị enwere onye gị na ya na-akpa nwanne maybe who knows you can get someone enwere gị na ya na-akpa so if the answer is yes how long if gịnị mgbe ị na-ekwu ib- gị na onye ahụ ibuild chemistry ka ihe ị meaniri ọ from afar from telephone communication ka ọwụ na ị ga-esi Canada or si UK ga meet ya na Nigeria gị na ya espendịa good time together okay um, the chemistry m na-ekwu ọkwa ihe anyị na-ekwu bụ ime encourage ma ọ i discourage ndị mmadụ ịbanye Compati- na kpọta kpọta compatibility mmadụ yes compa- right compatibility yes gị na mmadụ onye ị chọrọ ịlụ ịmata before time na-adị mkpa ma ọ bụrụ na ị nọ n'ụlọ before ị bịawa ebe a ọwụghị over the phone from here ka gị na ya si mata ọwụ na gị na onye ahụ yiri ayị unu amarago onwe unu before ị bịawa here ị dị safer than na gị na ya matara n'online mgbe ị nọ ebe a because ọwụrụ na gị na ya na-ekwu na phone ị gaghị amacha agwa ya ị ghọtara so enwe high risk ọ na-adabakwara ụfọdụ but enwe high risk ịbịa ije ọrụ nọta e, a na-ebi ya ma ọ bụrụ na gị na ya matara online ọkwa ị na-aghọta ebe m na- ebe m na-aga mere ije but let's say Ee, but gị na enwere ị nọ enwere- n'ụlọ enwere- enwere- enwere onye m ma face to face one girl m ma face to face achọghị m ịkpa aha ya ishi ọ mịkasịrị m anya m si chineke mee oshi nwa a mịkasịrị m anya m si ụmụ nwaanyị o nwere 3 4 5 character multiple characters a gwa m na nwa a ga-amịkasịrị m anya agaghị m ekwe amaana m ya in fact ọwụ onye vi- ọwụ onye community anyị o mụ na ya si the same town the same village the same kindred but ihu ebe ọ dido nwa a mịkasịrị m anya m si chineke ihe ọwụ otu nwa a dị ị dị sure na ọwụhụ angle ahụ bụ ihe ga-aghọ gị n'ọkpa Ee, mere ije ihe dị otu ahụ adịghị ee ị ma ya maybe but gị na ya ọ na-edeti gị na ya na-ayị gị na ya ada ayị ị na-afụ ya ị ghọtara but ị ma agwa ya na ị na-afụ ya maybe o bi around ọ pụtara na ị ma agwa ya ọ gị na mmadụ detie gị na mmadụ yịa ayị i nwe ike mara mụ na ya dị compatible mụ na ya ga-ebinwu together mụ na ya ga-emekọnwu ihe ọwụghị just ị na-afụ mmadụ na-aga ọwụ na agwa na-adị mkpa ịma agwa mmadụ mmadụ ịgbanwekwe n'echi dị nke ahụ dị iche nke ahụ dịrị onwe ya but gị na mmadụ yịa i nwe ike mara ihe a ihe onye a nwee ike imenwu ihe a ihe onye a na-aga emenwu mụ na onye a ga-ebinwu eh, n'ụlọ for life because marriage wu for life so but ọwụ na gị na mmadụ ayịghị ayị anaghị m eme encourage mmadụ na ibe ya ịnụ without iyi mana ọ bụrụ na gị na mmadụ ayịghị ayị gị ga mma buru ya maybe ị na-afụ ya ọ gị ya ọ daa ọ na-enye nsogbu ọ daa awa ọkụcha ya mere ije ndewo biko ya wụrụ na ị nụrụ ihe a na-ege ị chọrọ ịkpọta nwaanyị obodo oyibo ọwụ ụsọ gị my brother m na-ekwu generally ka ya ọpụrụ ya wụrụ gị akpọtakwala nwoke gị akpọtakwala nwaanyị ka ị lụọ ya kpọtaziere ya nwoke ibe gị ọzọ because ụfọdụ ụmụ nwoke anyị endrị up ịsị ka ha kpọta nwaanyị ha ga-alụ at the end of the day at the end of 15 years 5 years do that lady a kpọtara ya adịzie ka ha ọ kpọtarala ya another man ị ma ihe mere nwanne ị ghọtara ebe okwu m na-abịa ụfọdụ ụmụ nwoke wụ opportunist in the name of nwaanyị ha hụrụ n'obodo oyibo lụọ wụkwa nwaanyị another guyman ọzọ pụlu in the name of marriage so ekwekwele ka nke gị dịrị gị otu ahụ ya bụrụ na ị wụ onye na-ege ihe m na-ekwu ka ị ghara end up ka ị kpọta nwaanyị ka ị lụọ gị endie up kpọtaziere ya nwoke ibe gị na-amaghị ego ole i ji meere nwaanyị ahụ visa I'm not discouraging people, but we are trying to educate ourselves here. Um, ya mere iji ị ma na e nwe ihe nna anyị ukwu a kwuburu ọ bụrụ na ị na-akpọta mmadụ ọ bụrụ na gị na onye ahụ amabughị just like I say unu adị unu amaghị onwe unu unu aghọtaghị onwe unu then gị kpọta ya ebe a then maybe i bu n'obi gịwa na-akpọta ya na ka ị bịa pichie ya maybe ka ị bịa controlwe ya nna anyị ukwu a pụrụ metụrụ okwu ahụ aka mgbe o jizi bịa ebe a ọ like bịa hụzie the freedom e nyere ma ọ equality nwoke na nwaanyị nwe ma ọ freedom e nyere ụmụ nwaanyị especially na Canada US and uh, UK and all those places hụ the freedom ahụ ị na-achọ ipichi ọ gaa work nwoke ọzọ ka ị kpọta ya definitely because marriage ahụ ga-agbasa that your intention iji kpọta ya must be defeated ọ gaa work but ọ bụrụ na ọ bụrụ na gị na ya dị compatible ị ghọtara ghọta onwe unu before gị kpọta ya ebe a ọ ga-ahịa ahụ ịwụ na ị kpọtara ya nwoke ọzọ because o nweghị ihe dị new ebe ị nọ o nweghị agwa ọzọ ị na-ezi ya unless ma onye chọzịrị ịgbanwe ọ kwa ị ghọtara mere ije so o dependịrị intention gịwa wụ onye na-akpọta nwaanyị ị kpọtara ya ka ọ bịa ghọọrọ gị slave ka ị na-akpọta ya ka ọ bịa ka ka ka diz ka gị na ya wụrụ di na nwunye so ị kpọta ya ka ị bịa pichiwe ya mara na ị ga-akpọtara ya nwoke ọzọ because nwoke onye nọ n'ezi ga-ekwe ya nkwa niile kwe ya eluigwe kwe ya ụwa ọ hụwazie ụlọ gị na ọ nọ na prison Mm, e nwere advice m chọrọ inye biko um, you might look me small but it's not a problem but ka m nye advice based on experience m na-enweta from people ya wụrụ na ị na-achọ ịkpọta nwaanyị obodo oyibo buo ụzọ mepere ya business one of the things mere eji enwege divorce bụ ihe gbasara ego ya wụrụ na ị na-akpọta nwaanyị obodo oyibo bu ụzọ mepere ya small business ka ị test ya his her managerial skills when it comes to finance okay because her managerial skills na ihe gbasara ego ga-ịkpọtakwa ya obodo oyibo ọ ga-enye gị insight ịmata whether onye a ọ wụ onye gị na ya ga-ebinwute ọ wụ onye nwere anya ukwu ọ wụ onye dị greedy ya wụrụ na ị na-achọ ịkpọta nwaanyị hapụ ya for one year mepere ya ụmụ small scale business na Naịjirịa ka o mee ya for two years ọ ga-enyere gị aka ya emesịa ya her capacity ga-edita ya wụrụ na ọ wụ onye ma na ọ dị accountable ọ dị good to that business ọ ma otu esi edokwa ego nwanne gị ịkpọta ya ịkpọtakwa ya obodo oyibo ọ ga-apịawa gị azụ because of ego unless gị nwa jizi aka mess onwe gị up ọzọ dịka ibe ya ya wụrụ na ị na-akpọta nwaanyị obodo oyibo bu ụzọ kpọta ya ka ọ bịa for holidays ya nọchaa six months ya alaa Naịjirịa mee ya two times tupu gị akpọta ya finally but anọkatakwala onye na-ama from nowhere gị nupụta ya ị mahụ character ya ị mahụ otu o si eme it's an advice nwanne gaa n'iru ya mere ije ihe anyị kwuru na nọkwa in line ihe m na-ekwu ịghọtara especially your last statement ị na-akpọta mmadụ ya bụrụ na onye ị na-akpọta wụ your partner ya awụla stranger because ị kpọta a stranger ị ga-learn hard way unu ga-abịa amụwa onwe unu amụ and it will not work. And